Ok, cairde, fáilte go dtí an rang inniu. Inniu tá muid chun féachaint ar an téacs teachtaireacht agus conas a dhéanann tú an téacs teachtaireacht, ok? So sin ceist, de ghnáth bíonn sé ceist a hocht, ok, ar an scrúdpháipéar. Agus tá muid chun féachaint, we're going to look at how we approach the ceist, that ceist inniu, ok? So seo an cheist atá muid ag caint faoi

OK? Agus tá sé sin ansin as Béarla agus an críoch. OK? Agus really caithfidh muid é seo a fhoghlaim, we need to learn these. OK? Níl a lán i gceist, is ceist bheag dheas í seo, it's a nice short and simple ceist. OK? So the beannú and the críoch, we need to learn off, we just pick one agus we úsáid é sin an t-am ar fad, like with the ríomhphost, Cosúil leis an blag freisin agus an alt we need to know our beginnings and ends, so a good rud, rud maith le déanamh agus tú ag déanamh dul siar agus tú ag staidéar would be to have your beginning and ends for all four for your blog,

but just to really hammer home you must know an tús agus an chríoch, ok? So tá cead agat téacs cainte a úsáid anseo, ok? So that's a píosa beag spraoi, rud éigin spraoiúil anseo, ok? You can use text language, ok? Cosúil le seo agus é seo, ok? But obviously caithfidh sé a bheith as Gaeilge, so níl cead agat a rá LOL nó ROFL nó OMD, OMG, ok? Tá OMD ceart go leor. em but no Béarla leis sin ok so labhróidh mé faoi sin i gceann soicind ok ok so seo an rud a fheicfidh tú ok seo conas a fhé a fhéachann sé ar an scrúdpháipéar ok so it looks like this your freagra ar an scrúdpháipéar ok em so níl ach dhá líne déag i gceist ok you only have dhá líne déag em, ansin. So, mar gheall ar sin, tá sé gearr, it's really short, agus tá sé an-tábhachtach go líonann tú é seo, you really need to fill that space, ok? Mar, is ceist ghearr í, is ceist dheas í, ok? So, really tábhachtach go líonann tú é sin, ok? Ok, agus ná bí buartha, with your beannú, which is the first thing that you scríobh isteach ansin, agus sa chríoch, do chríoch i ndáiríre, will tóg suas dhá líne. OK? So i ndáiríre, níl ach naoi líne le scríobh agat ar an lá. OK? So níl sé sin ródheacair, OK? So it's really tábhachtach that you fill that, OK? Um, OK. So ar dtús tá an beannú, ansin we have corp na teachtaireachta. Now corp na teachtaireachta sin and the body of the text, ok. Now this is going to be bunaithe ar an fógra so cosúil in aice leis an píosa seo there'll be a fógra an ad, ok, advertising rud éigin. Your body of the text, an píosa seo, is going to be bunaithe ar an fógra, ok. So this bit is bunaithe ar an fógra. ok and the fógra or an t-am ar fad tá siad difriúil ok they will always be different so even ag féachaint ar na scrúdpháipéir tá siad difriúil ó like sampla A go sampla B go sampla C ok so we need to be réidh

Ok, so an bainniú ansin. So, there's ceithre rogha anseo, ok? You need to pioc ceann amháin, ok? Pioc ceann amháin, an-tábhachtach, ok? One of them. Ok, so rock my treat. So a Liam a chara, okay? So always a Liam a chara. A chara comes after the name, okay? Deas cloisteáil uait, it's nice to hear from you. Ok nó a Aoife, a chara. Ok, a Aoife, a chara. Deas cloisteáil uait arís, ok? Nice to hear from you. Nó a Rónán, a chara, afterwards, ok? Deas cloisteáil uait arís. Nó a Aifric.

Okay, so an-tábhachtach anseo, guys, úsáid a Liam, a Aoife, a Rónán nó a Aifric, okay? And I'm just going to make it níos éasca daoibh, to make it easier for you, those are your only choices le hainmneacha, okay? Ná bí ag cur isteach a Cháit a chara nó mar sin, you might make a botún gramadaí, so you choose whichever one you prefer, Liam, Aoife, Rónán nó Aifric, okay? Ok, corp na teachtaireachta anois. So seo an the body of the text. So mar a dúirt mé, beidh sé seo difriúil, this will always be difriúil, ok, bunaithe ar an scrúdpháipéar, ok, agus an fógra atá agat. Ach, é sin ráite, there are things that we can úsáid arís is arís, ok, and cúpla frásaí that we can put in gach teachtaireacht. So pioc amach na cinn sin. So, first of all, de ghnáth, usually, iarrtar ort, you are asked, cuireadh a thabhairt, ok? You're asked é sin, ok? Tá sé as Béarla ansin, so níl mé chun é a rá as Béarla. So, ar dtús, rud éigin is féidir leat a rá, to take up space anseo as an naoi líne sin, ok? Ar dtús, abair le do chara, conas a chuala tú faoin imeacht, ok? conas a chuala tú faoin imeacht about the event, ok? So sin an chéad rud, that's a líne imithe. So you could say chonaic mé fógra nó póstaer, ok? So níl 'fhios agam an bhfuil tú ábalta é sin a fheiceáil ansin, deir sé pioc ceann amháin. So you didn't see a fógra slash póstaer, you pioc ceann amháin, ok? So chonaic mé fógra nó póstaer ag stad an bhus. OK, I saw a fógra nó a poster ag stad an bhus. B'fhéidir chuala mé fógra ar an raidió sa charr, so I heard a fógra ar an raidió sa charr, nó b'fhéidir chonaic mé fógra ar an teilifís. OK, so aríst anseo, rud an-tábhachtach, we're going to pioc ceann amháin.

will have come up, ok. So the Uaireanta you're asked to invite a friend to a scannán úrnua, ok. So just déan cinnte go dtuigeann sibh céard is brí leis na, na focail seo. Nó féile, ok, agus tá an Béarla ansin. nó taithí oibre, chuala tú faoi, um, tá fó, bhí fógra ag fógairt, advertising, a deis taithí oibre, ok. A deis taithí oibre, sin an opportunity, ok, a deis for a taithí oibre. em a turas lae so sin cosúil le turas scoile ok you know nuair a bhí tú sa bhunscoil agus chuaigh tú ar feadh lá amháin just for lá amháin you went ar a turas scoile that's the same thing ok a cluiche now sa scrúdpáipéar it was a cluiche rugbaí ach é sin ráite it could easily be a cluiche sacair a cluiche haca a cluiche cispheile aon chluiche peile, cluiche iománaíochta, cluiche, cluiche camógaíochta, ok so just toisc go raibh rugbaí i gceist sna scrúdpáipéir does not mean that rugbaí is ag teacht aníos sa tSraith Shóisearach, ok? Agus an ceann deireanach a bhí ann ná rith, bhuel deir siad rith ach really an rud atá i gceist ná an rith sóisialta agus sin a fun run, ok? So just déan cinnte go dtuigeann sibh na focail sin uilig. Ok, so ansin tabhair cuireadh do do chara ok, you're going to give the invitation. So arís you pick rud amháin anseo, pick one, and foghlaim an ceann ok. So ar mhaith leat dul go b'fhéidir féile in éineacht liom ok, would you like to go to the féile ok, so I'm just going to cur isteach anseo, so anseo we put in the féile. OK, in éineacht liom. Would you like to go to the festival in éineacht liom? Nó an mbeadh suim agat dul go scannán liom? Would you be interested in going to a film liom? Agus ba mhaith liom dul go cluiche. I want to go to a match. Ar mhaith leat teacht? Do you want to teacht? OK? But an rud is tábhachtaí is ná go bhfeiceann sibh anseo we're ag cur isteach an imeacht, the event. goes into those blanks, ok? An imeacht. Ok, um, now, corp na teachtaireachta, we need to beef up this ionas go bhfuil uh, naoi líne againn and we have to tagairt don um, fógra freisin. We need to refer them, uh, them to the fógra. Ok, so seo cúpla rud is féidir leat a dhéanamh, ok? So beidh sé ar siúl ar an, it will happen or it will be happening on the, and we're going to cur an dáta isteach ansin. Ok, so the dáta, it might be in your fógra, so you cuir é sin isteach ansin. So if you know that whatever dáta comes up in your fógra, you can úsáid é seo the frása céanna, the same phrase for gach fógra. Ok? Um, Beidh sé ar siúl i nó sa and then you cuir isteach an áit. So beidh sé ar siúl i halla na scoile nó beidh sé ar siúl sa staidiam em sa Staid Aviva sa Staidiam Aviva nó mar sin, okay? So arís depending on uh, there will be an áit in your fógra, it could be beidh sé ar siúl san Omniplex. Okay, if it's a scannán. But depending on where it is, okay, or cén fógra, you can úsáid é seo for every to say where everything is, ok? So you can úsáid é sin aríst is aríst. Now, I just want to explain rud éigin ana-sciobtha daoibh, i agus sa. So we use i when the venue has no an. So, mar shampla, i bPáirc an Chrócaigh. We don't say an Páirc an, an Pháirc an Chrócaigh, it's just Páirc an Chrócaigh. So no an

Okay so beidh sé ar siúl, mar shampla, now this again, this is just a sampla in my it'll be different b'fhéidir sa bhfógra beidh sé ar siúl óna naoi a chlog go dtí a haon a chlog. Okay, but arís, that's based, you need to base that and fill that in with what ar an fógra a fhaigheann tú. But arís, if you know this bit,

as well, so you could say beidh mo chara Séamus ag dul freisin, ok? Nó faoi dheireadh, beidh blank le hithe. Uaireanta, tá bia sna fógraí, ok? So bia, if there's bia, you can say beidh blank le hithe, you can, there will be this to eat, ok? And one thing I want you to notice anseo, do you see beidh, beidh, beidh, beidh, ok? So the cuireadh, we use beidh. Ok, faoi dheireadh, Ba mhaith liom blank a fheiceáil, I want to see, ok, to see blank. Ok, now that could be a de, ba mhaith liom Johnny Sexton a fheiceáil, nó ba mhaith liom The 1975 a fheiceáil, nó ba mhaith liom mo chara Séamus a fheiceáil. Ok, nó ba mhaith liom blank a dhéanamh, I want to do this, ba mhaith liom blank a dhéanamh, ba mhaith liom. damhsa a dhéanamh nó mar sin, or ceann níos fearr ansin, I think really a fheiceáil is one we'd use most there, or ba mhaith liom blank a ithe, ba mhaith liom burgaire deas a ithe sa Staidiam Aviva, nó ba mhaith liom brocaire, remember brocaire, sin focal an-an-mhaith to úsáid, níl sé ró-dheacair, brocaire, ciallaíonn sé sin hotdog, ok? Agus tá Gaeilge deas ansin, brocaire, We never say madra te, 'cause ciallaíonn sé sin go bhfuil tú ag ithe woof woof agus níl aon duine ag iarraidh é sin a dhéanamh. em, ach sin, so sin rud éigin deas, that's a good one to know, nice and simple, em, but Gaeilge an-mhaith, so you're always ag ithe a brocaire. Okay, agus faoi dheireadh, usually, almost always, there's a

OK, now, anseo, mar a dúirt mé, tá cead agaibh téacs cainte a úsáid, so más maith libh, nó not don rud ar fad, but tá cead agat cúpla rud a chur isteach. So GRMA, is go raibh maith agat, GRMMA, go raibh míle maith agat, DS, sa deireadh seachtaine, CGL, ceart go leor, LDT, le do thoil,

SGF, slán go fóill, dála an scéil, DAS, ciallaíonn sé sin by the way. OK? MAF, Maith an fear, if you're ag scríobh chuig Aifric nó Aoife, níl cead agat é sin a úsáid. OMG, I don't really like that one cos oh my is not Gaeilge mhaith so más féidir leat gan é sin a dhéanamh, tá sé sin go maith.

or tug is rolling on the floor laughing, ok so is maith liom é sin agus nasa is go maith and that's really actually go maith nasa um don cuireadh ok because that's kind of do you know if you're asking someone to go somewhere well nasa é you know you only live once tar liom um so tá sé sin really go maith ok an críoch ah cá bhfuil sé imithe fan second agus cur yo rocky mé isteach go powerpoint

Ok, now cuirfidh mé suas go fóill é. Ach, cheap mé go. Tá ná distracted. Ah, tá brón orm. anseo. Tá an-bhrón orm faoi sin, ach nach bhfuil nóiméad nó dhó agaibh chun staidéar a dhéanamh air, so gearrfaidh mé amach é sin. Okay.

Um, agus yeah, céard a cheapann tú? What do you think? Ok. Um, Labhróidh muid ar scoil amáireach faoi seo. We'll chat about it tomorrow at school. An féidir liom do lámh a chasadh? Is breá liom an ceann seo. Could I twist your arm? Ar mhaith leat teacht? Ok. And that'll probably take up dhá líne mar a deir mé, ok? So, tá súil agam go raibh sé seo cabhrach. Arís you're going to pick ceann amháin anseo. And I hope gur chabhraigh sé sin, that this will help, um, ag scríobh an teachtaireacht.